an ye wulikajɔ kɛ ka na ala ma hinɛna min ye bakari sumano a ka du kɔnɔ ko kura tuguni bi ka na masala kɛ masala in i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama n jɔ ani n karamɔgɔkɛ an bɛ ka masala minnu bɔ nin waati na maa caman y'a jira k'a fɔ a bɛ ka u bilasira u bɛ k'u taafanw ye u bɛ ka dɔ faamu jamanako yɛrɛ la ani maliko yɛrɛ maliyɛn yɛrɛ ye mun ye yan'i ka fɛn o fɛn dɔn fɔlɔ sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn de ye ɲɔgɔn tɛ maliyɛn yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ ale yɛrɛ ye jɔn ye an bɛ segu sido ani balanzando ɔ balanzan ba naani kɛmɛ naani bi naani ani naani ani balanzannin kɔkurunin kelen o fɔra e ye ani ne an bɛɛ lajɛlen y'an ka tata bɔ o kɔnɔna na a tilala k'a fɔ an ɲɛna tuguni ko segu ko n bɛ taa seko fɛ si kɔrɔ o de kɛra segu ye o fɔra e ye e y'o faamu ne yɛrɛ y'o faamu ɔ hali bi an bɛ baro tɔ in kan min ye awa eh, ngolo yɛrɛ ye ni n ma fili an ye masala in bila o don k'an to ngolo yɛrɛ kan ka d'a kan bitɔn kulubali a ye segu lasɔrɔ cogo di ka bɔ ɲamana ka na segu a y'o ɲɛfɔ an ɲɛna an y'o faamu bitɔn kulubali yɛrɛ ye misiri jɔ a ba yɛrɛ ye o tun ye sako ye ka na se faro kow ma an ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya bi masala bɛ fɛn min kan bi o de ye halisa segu sido ani balanzando min ye ngolo jara ye n hakili la ale kɔni ma fanga ta fɔlɔ o kuma an bɛ ngolo kan an bɛ segu kan an karamɔgɔ kuma b'i bolo jara ka fɔ an ba ka so k'i fo ne n'i fo n bɛ i baarakɛɲɔgɔn fo i baarakɛɲɔgɔn foli kɔfɛ n fa ko ma ko ko ko manajɛ la bamakɔ yan ala ka hin'a la n'o ye bakari sumano ye a ko ala ni a ka cibaa ta kɔfɛ waleɲumandɔn kama tasibila y'i ma diyagoya ye ka taa ɲare ni surakaso fila ma olu minnu ye jara kɛ ka lanbidu kɛ ka segu kɛ ka girinkunbɛ kɛ o kɔ ka sigi jamakulu ni maba kangare ni ɲɔgɔn cɛ o ɲare minnu ye bamako bɔgɔ ni barika nɔɔni k'a kɔmɔjugu gɛn k'a jinɛjugu gɛn olu minnu kumakan kɛra ko ne tɛ taa e fɛ olu minnu kumakan kɛra ko mɔgɔ n'i so tɛ yaala o ɲarew ka foli d'u ma maa bɛ kɛ ɲare i tɛ kɛ santigira ye n'an y'u fo o mɔgɔba ye daramani ɲare bi a bɛ golo kan ka foli d'a ma n'an ye daramani ɲare fo an bɛ foli di atari mamani ibun talebu ka du ma n'u k'a ma ko tali mamani n'an ye tali mamani kɔw fo ale tali mamani a ma tɔgɔ sɔrɔ bamakɔ yan gansan waliju don alimu don sanufeerela kun don a fɔlɔ nana ni silamɛya bamako yan ale de bamako misiri fɔlɔ jɔ ka filanan jɔ a kaburu bɛ bamako dabanaani kɔnɔ ka foli di a kabila ma n'u ko tawatila n'an y'u fo ale denmuso fatumata o de dira ali hajan ibun musafa ma n'u k'a ma laji janginɛ ka bɔ drave marokɛn na n'u b'a f'u ka yɔrɔ ma ko dravela o kama dravew ye tawati bagadajilakaw balimamuso den ye ka foli d'u ma a kana kɛ malidenw kɔnɔ ko tariku tununna n'i ye jamana nin tarikubɔlaw lajɛ ne bɛ se k'a fɔ n k'a bɛɛ la kodɔnbali ye ne burama sumano ye a bɛɛ la kodɔnbali o ne ye ne ni jamanadenw k'u bɛ tariku kɛ jamanadenw ka tariku lamɛn walahi mali bɛ se k'a min'a kɔnɔ nka tariku bamanankan na a bɛ f'o ma ko seereya min y'a ye yɛrɛ yɛrɛ a tɛ fɛn faral'a kan a tɛ fɛn bɔl'a la o y'a di cogo min na e ma ni e kalila a minɛtɔ kan e fana b'a di o di cogo kelen o de tariku ye tariku de kɔnɔ a bɛ se ka fɔ de ko nin fɛn tɛ fɔ e ye arajo kan nka a tɛ fɔ o tɛ tariku kɔnɔ mm. a tɛ fɔ nin yɔrɔ in na o bɛ se ka kɛ nka a tɛ fɔ fiyewu o tɛ tariku la mm. a tɛ fɔ e ye bari e ma siɲɛ mm. nka a tɛ fɔ fiyewu o tɛ tariku kɔnɔ ɛ mɔgɔ b'a fɔ jeliya kuma la nin tɛ fɔ nin tɛ fɔ n'a tɛ fɔ e b'a dɔn a ma kɛ ne ɲɛna o munna ne ko k'a tɛ fɔ n'i ye ne kama k'a tɛ fɔ o kɔrɔ ne b'a dɔn a bɛ fɔ nka a fɔ cogo a fɔbaga a fɔ kun a fɔ yɔrɔ o de y'ale gɛlɛman ye donc o la an bɛ foli di bamakɔ lanbasiw ma gangileba kɔnɛla fabiri kuyatela ani bafa sumano ka foli di nin jelidu saba ma jelidu man kɔrɔ nin jelidu saba ye bamakɔ ka sɔrɔ ka bamakɔ ɲamakala du a datigi an'a datan k'a bɛɛ fo n tɛ sɛgɛn min fɔli la o ye dugumɛnɛ tɛ kinni kɛ miɲɛ ma nka a b'a k'a tɔgɔ ma ne bɛ kɔrɔw de ka ci la n ka kumatigi ye dirisa sumano ye n bɛ kuma n'a ka diɲɛ ye n bɛ kuma n'a ka yamaru ye o tun ye kuma la gɛlɛman ye i b'a fɔ y'a fɔ cogo min an ye segu ta an bɛ yafa deli kɛ segu ngaraw fɛ a dɔnbagaw bɛ segu ka tɛmɛ burama sumano kan a dɔnbagaw bɛ bamakɔ yan ka tɛmɛ burama sumano kan o kama an ko nama ye dɔ ta kolo min na dosokɔrɔ ka dɔ ta o la dondonni ka tata ka dɔgɔn o kolo la tariku sera masunu sakɔ den ma n'o ye bitɔn kulubali n'o ye bamanan maatigi kɛlɛtigi ni fɛlɛtigi balanzan ba naani kɛmɛ naani bi naani ni naani ani balanzan kɔkurunin kelen tun b'a bolo hakili la an y'an da k'o la faamuya sɔrɔl'o la ne hakili la ngolo nacogo jisɔngɔ ko la an y'an da kɛ o la ne hakili la ngolo yɛrɛ taara di tɔnbɔkutu kuntalakaw ma an y'an da k'o la ne hakili la sama farotin ani dagasasi ye ɲɔgɔn sɔrɔ dagasasi kuma n'a ye an y'an da kɛ o la ngolo ka na bila bitɔn fɛ yen a ka bitɔn denmuso ta furu la da sera o ma bitɔn denmuso dalen furu la bitɔn fatura a denkɛ jɛkɔrɔ jɛkɔrɔ sigira da donna jɛkɔrɔ sigili kuma la janfa min donna jɛkɔrɔ ma da donna o la
bi ma kow da o u ye a lajɛ kɛlɛcɛ ni kɛlɛcɛ minnu tun bɛ faama ka bulon kɔnɔ minnu ka kɔrɔ ngolo ye si la u y'olu damadɔ sigi bɛn ma kɛ u ma u sigilen kɔnɔ janfaw donn'u ma janfaw donn'u ma o dun y'a sɔrɔ ngolo ye furu kɛ f'a ye bitɔn denmuso furu a ye denw sɔrɔ a denkɛ fɔlɔ o de ye daa jara ye o de ye ngolo denkɛ fɔlɔ ye daa dun ye jumɛn ye a ye layidu di faro min ma k'a b'a denkɛ tɔgɔ da a la faro de tɔgɔ dagasasi a ye den tɔgɔ da ko dagasasi jara nka dagasasi jara bamanan y'a wele ko daa jara denkɛ filanan o ye nci ye nana dɔɔni di ma nci la nci ye bitɔn mɔden ani ngolo den de n'i y'a mɛn nci bamanan fɛ denkɛ fɔlɔ de tɔgɔ ye nci nci bangelen masakɛ mɔden de don a tɛ komi den gansan don k'a sɔn lafiya la k'a bila lafiya kɔnɔ ani damu kɔnɔ u nana yɔrɔ de jɔ a ye denmisɛn kɛmɛ naani cɛman ni musoman k'o fara nci kan ani minnu bɛ kulon ani minnu bɛ yɛlɛ a filanw maninkala b'a fɔ ko kare ani minnu ye filaman ye o y'a n'olu de bila ɲɔgɔn kan o tuma n'u bɛ kulon kɛ u bɛ dɔnkili la ko sifinso ko segu sifinso na kɛ don dɔ mɔgɔbaso ye ko hôtel de bɛ segu u b'a fɔ ko mɔbaso mɔbaso nciw ka dɔnkilidakan don k'olu sifinw ka so olu denmisɛnninw ka so don dɔ la olu denmisɛnninw ka so min na kɛ mɔgɔkɔrɔbaso de ye o so in bi o bɛ wele de ko banbugu sifinso Alahu akibaru o nci tuma min na a bɛ yen a ni ka gɛlɛn a kati ka gɛlɛn cɛ gɛlɛn don cɛ farin don a ye tɔgɔ sɔrɔ fo ka bonya nka k'a b'a wolo la fo saya ma deli ka kɛ masakɛ ye segu wolo ni saya cɛ nci ma kɛ masakɛ ye cɛ dɔw bɛ yen olu ye tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ ka cɛya tɔgɔ n'a bonya ni fɛn bɛɛ sɔrɔ nka u ma kɛ masa ye fo k'u sa turamagan kɛra ten fakoli kɛra ten sogolo yamariw kɛra ten de u bɛ wele tariku la ko kɛlɛ den ɲuman badu danbelew kɛra ten de bon o tɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ den ɲumanw de don mɛ masakɛw tɛ nci a ka faamadenya kɔnɔ a ma bonya sɔrɔ dɔrɔn ko masakɛ mɔden don wali k'a fa yɛrɛ kɛra masakɛ ye a ye bonya sɔrɔ n'a ka kodɔn ko dilan farinya cɛya kɛwale ɲuman a ye bonya sɔrɔ nin de a muso o de tɔgɔ ko ɲagalen i b'a mɛn mɔgɔw da k'i mana mɛn muso ɲagalenba i furucɛ de farinyara n ko nci muso de ko kuma in taara nci muso de kan fadenya bɛ anw ka tagabolo la nci kɛlen ka ɲagalen furu u bɛ sigi yɔrɔ min na mhm. baji tɛ fɛn bɛɛ se b'a ye mɛ kɔlɔnnaji o de b'a ka bila la dalalaji o de b'a ka bila la mhm. dalalaji dun mhm. samiyɛ de fɛ o bɛ sigi ni samiyɛ ye kɔsin kalo kelen kalo fila o bɛ ja u ye jelikɛ de bila k'o ka na nci muso ka na fadenya kan fɔ a ye jelikɛ nana ka na bɔ ɲagalen na a ye baro sigi ɲagalen bɛ fɛn bɛɛ d'a ma nka a nana min kama a b'o kɛ o fadenya kan ye a ye gɔnisen ta a b'a fɔ gɔnisen na ko tɛkun tɛrɛ tɛkun hali ne jatigi ka kunan pa tɛkun tɛrɛ tɛkun hali ne jatigi ka kunan pa fɔlɔ jatigi bɛ jelikan mɛn n jatigi ka kunan a bɛ k'o de fɔ jatigimuso ko ko aa ko nin dɔnkili ka girin jelikɛ bɛ gɔni fɔ a b'a fɔ ko n ye sanu di n ka jeli ma ko nka ko jelikɛ ko ko jatigi ka kunan pa n ye fini di n ka jelikɛ ma nka jelikɛ ko ko jatigi ka kunan pa n ye suman di jelikɛ ma jelikɛ ko ko jatigi ka kunan pa tɛkun tɛrɛ tɛkun tɛkun hali ne jatigi ka kunan pa o ye jelikɛ ɲininka ko mun b'a jɛ jelikɛ ko ko ji u nana ni ji ye jelikɛ ko ko ji bɔra min ko ji bɔra kɔlɔn na ko ɲagalen ɲɔgɔn baramuso faamamuso kotigiba mm. k'o ɲagalen mm. k'o bɛ min kɔlɔnna ji la ko fɛn min tori bɛ bin kɔlɔn kɔnɔ tori bɛ mɔ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ kasi a bɛ sugunɛ kɛ yen mm-hmm. k'o b'ale ale ɲɔgɔn jelikɛ kɔnɔ dimi janko ɲagalen ɲɔgɔn baramuso mm-hmm. k'ale tɛ min kɔlɔnna ji la mm-hmm. a bɛ gɔnisen kan u bɛ taa ji ta kɔ la ka na jelikɛ bɛ segin ka f'a ye ko ji bɔra min ko ji bɔra kɔ la ɛ ko kɔ kɔni ko sokɔnɔ daaba ni kɛnɛma daaba k'a bɛɛ bɛ min a la ko maaw bɛ ko a la fini bɛ ko a la k'o ji tɛ woyo ka taa yɔrɔ jan k'o bɛ maa kɔnɔ dimi k'ale tɛ min o la a nana fadenya kama kɔmi a fɔra fɛn bɛɛ bɛ banbugu nci bolo mhm. baji in kɔni t'a bolo mhm. o don ɲagalen i ɲɛ tigɛ mhm. ka bin nci de ye banbugu nci ye nci de ye banbugu nci ye i y'a mɛn banbugu ye dugu tɔgɔ dɔrɔn de ye ah, banbugukaw ka nci i y'a mɛn ɲagalen kɛlen k'i ɲɛ tigɛ ka bin nci nana nci nalen a ma muso diinɛ sɔrɔ a ma muso ŋaniya sɔrɔ muso ma foyi to a ta la a ye muso ɲininka ko mun bɛ yen muso ko k'ale bɛ fɛ k'i sigilen to banbugu kɔnɔ ko k'i sen bila ba jeliba ji la k'i sigilen to a ka dugu la ba min t'a ka dugu la k'i sen bila o ji la o don banbugu nci y'a muso ɲininka ko mun y'i bila n'a donna kuma ɲɛ la a don a ye tabali gosi k'a tɛ fɛ ka bamanan kɔ tilennen ye n'a- n'a ma mali kasikan mɛn banbugu kɔnɔ ɛɛ kɔrɔ faama kalikan ni fantan kalikan tɛ kelen ye. a m'a fɔ tugun ko baji ka na dɛ mm. k'a bɛ fɛ ka mali de kasikan mɛn mm-hmm. bamanan ye kalo wɔɔrɔ kɛ mm-hmm. su ni tile mm-hmm. cɛw birilen don u bɛ ka bajalan sɛnɛ ka don banbugu kɔnɔ awɔ bajalan n'an b'a fɔ ko canal cɛw tɛ kelen koyi awɔ musow ladiya cogo tɛ kelen min mana douche sophistiquée kelen sɔrɔ bi o ko k'ale bɛ toilette mondiale la piscine deux mètres carrés mana di min ma bi o ko ko ale cɛ y'ale bila baji kɔnɔ n ko bajalan de sɛnɛna ka di ne ma ou bien nin tɛ bajalan de ye nin kɛra masakɛ damadɔ dɔrɔn de ye awɔ damadɔ dɔrɔn firawuna nin k'a muso ye mirɛli min ye musa lamɔ a ye canal bila ka don a ka palais kɔnɔ u b'a fɔ ko baji woyo ye musa ta u t'a fɔ tan wa fɔ ten. ko baji woyo nabila ye musa ta baji woyo tɛ o a dabɔra a kama o parce que a kan ka faga de mais a ba kɔni b'a dɔn mirɛli n'o ye firawuna muso ye o ma den sɔrɔ a koli ɛri de bɛ yen canal de bɛ don a ka so kɔnɔ donc a ye den bila canal de fɛ ka na ka bɛn a ka koli wagati ma donc den nana ji woyo de fɛ a ye den ta ale de ko den ma moses moses kɔrɔ ko le sauvé des eaux ala ye min kisi ji ka ɲangata ma an b'a fɔ moses de ma moise wali musa nin kɛra mirali nin kɛra ɲagale ɲagale kanku musa muso o ta ma kɛ ba ye nka o kɛra ka cɛncɛn fo ka da la ka piscine créer diyagoya désert sanfɛ a k'a ko a kɔnɔ o don wɛrɛ tariku ye n'an sera empire songhoy ma an bɛ n'olu d'i ma i y'a faamuya o tuma la ɲagalen kɛlen ka nin kɛ ni banbugu nci ko k'a tɛ fɛ ka bamanan kɔ tilennen n'a ma mali kasi kan mɛn bamanan ye kalo wɔɔrɔ kɛ sɔgɔma tile fɛ wula fɛ su fɛ dɔ jigin wagati ye dɔ yɛlɛ wagati ye bajala min ka sɛnɛ u ye bajala sɛnɛ jelikɛ fana e tɛ taa o fo ba in ka na e ɲɛ na de e fana tɛ taa bilen ayi tɛ taa o e min y'an kɔni dere aa o tuma jelikɛ minɛlen bɛ yen su o su a bɛ to ka cɛ baro ni cɛ kan fɔ ye jeliw b'a fɔ nin yɔrɔ ma ko mina min cɛ dɔgɔyara u b'a fɔ hali dɔnkili la janjo la ko yamari le ko janjo dɔnkɛlu dɔgɔyara ko mina min cɛw banna ka ban ko janjoba a bɛ kɛ maaw kɔnɔ ko mina ye furaji ye mina tɛ furaji ye mina ye jelikan de ye kuma min bɛ se k'i lamin k'i ja gɛlɛya a bɛ fɔ o de ma ko mina kuma in fariyalen ni jelikɛ minɛna ka bila yen u ye bajala sɛnɛ ba donna kalo wɔɔrɔ kalo wɔɔrɔ nka faama ka kuma ma kɛ o faama ko de ko mali ka kasi o fo mali ka kasi a ko mali de bɛ kasi komi u ye fadenya de ɲɛsin ale muso ma ba tɛ don bilen dɛ mali yɛrɛ de bɛna ba la ka dɔn ko ba karabalen don ba don ani ba tɔw bɛɛ ka kan bamanan dɔn ko bamananji ye cɛ min ye a ye min fɔ a bɛ kɛ de o ye jelikɛ wele k' an se baara ma jelikɛ ko ko cogo di a ko e nana gɔni sigi faama ko ko baji tɛ ko mali an ba o se bɛ anw ye fanga b'an na nka mali se t'an ye i t'an bɔ bolo la jelikɛ ko k'a bɛ fɛn di a bɛ fɛn di bɛɛ ye sanu fara ɲɔgɔn kan k'a di jelikɛ ma a ko komi ne de tora faama baro dugu tila ni dugu tilala a bɛ sokɛ fila ta k'u ɲɛ siri k'u girin ka kɛ ɲɔgɔn kan dibi la sokɛ fila mana girin ka kɛ ɲɔgɔn kan so bɛ siran o de kama n'u bɛ taa ni so ye kɛlɛda la a b'a ɲɛ siri so bɛ siran a ko o tuma ni sokɛ fila girinna ka kɛ ɲɔgɔn kan u ɲɛ sirilen n'u barila ɲɔgɔn na u fila bɛ jɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ sokɛ fila kulekan ɲɔgɔn fɛ o bɛ bɛn malikɛ kelen de kulekan ma ni malikɛ bɛ ka kule a bɛ k'i kɔnɔ ko sokɛ fila de bɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ e ko bɛ k'a la a ko n'a y'o kɛ sangani mm. a b'a jɔ ni furancɛnin donna u cɛ a bɛ segin k'a kɛ n'a y'o kɛ siɲɛ saba dɔrɔn baara banna o bɛ ne sɔrɔ faama ka so mm-hmm. sufɛ bamanan maatigi dalen don jɔ kɔnɔ kɛlɛtigi ni fɛlɛtigi bɛ jɔ kɔnɔ mm-hmm. fanga fila jɛden bɛ jɔ kɔnɔ ale de bɛ wele ko fanga fila jɛden mm-hmm. nji nji de ye fanga fila jɛden ye ngoloden don bitɔn mɔden don a dalen bɛ jɔ kɔnɔ u bɛ k'a fifa ni jɔ ye jelikɛ bɛ ka gɔni fɔ dugu tilala u ye sow girin so fila tuna ɲɔgɔn kan so fila kulela ngolo fura ka wuli ɲagali kan kɔrɔta mm. jelikɛ ye gɔni jɔ ko mm. a ah, faama ne tulo bɛ fɛn dɔ mankan na nka mm. dateliya kojugu man ɲi an ka makun mm-hmm. o ye mali a tɛmɛ n'a ka gɔni ye sunɔgɔ sunni bɛ fɛ ka nji ta u seginna ka sokɛ fila girin tugun mm-hmm. sokɛ fila girinnen faama wulila k'i sigi jelikɛ ko a ah, k'a bɛnna ko i mana mɛn ko cɛbakɔrɔ ka dateliya kojugu man ɲi ko faamaya ɲɛsiranɲɛ don ko n'o tɛ a dɔ la n'i m'i teliya k'i kuma i n'i kɔnɔnata bɛ taa lahara a ye gɔni ta a ko jun jun jun jɔ jun jun jun mm-hmm. o ye mali bolikan de ye jun jun jun ko mali kasira dankan kura la mali kasira ne jelikɛ ma nin ɲɔgɔn ye fɔlɔ jeli b'o de dɔnkili da awɔ bi malheureusement an bɛ yafa deli kɛ mhm. sanbali baba mhm. koli kunba ni koli daba ni jamujan koli koli barama koli baranta bula ka mɔgɔlandi bula ma fɛnlandi bula sara bula ma karaba mhm. a ye dimi bɔ jeliw ni jeliya la babani sisɔkɔ a ye ɲɛ malo jeliw ma jeliw ye nin dɔnkili in de tigi k'ale ye hmm? fo ka n'a kɛ bi jeli denmisɛnninw hakili la dɔnkili in yɛrɛ ye sora fasa de a ye jara fasa de don hmm? Banbugu nji jara de fasa don ko junjun junjo ko mali kasira dankan kura la ko mali kasira ne jeli ma nin ɲɔgɔn hɛrɛ ye ko n taara baro la n taara fanga fila jɛden ka baro la ni min ye sokɛ kelen sɔrɔ o bɛ anw jeliw tɔɔrɔ k'a jamana jara n'i m'o faamu min mana mɔbili kelen sɔrɔ bi a bɛ k'o kɔnɔ k'ale tilala ko ni min ye jɔnkɛ kelen mara k'o ko k'ale bɛ sa a tɛ ɲani nka an taara baro min kɛ jitigi mɔden jitigi ka baro de don jitigi mɔden an ta jamanatigi mɔden an ta fanga fila jɛden an ta ko ɲamina dugutigi kɔnɔma don ko maɲuman ko gasan bɛ segu kɔnɔ nin bɛ fɔ dɔnkili la don dɔ la n bɛna nin d'i ma ni dɔnkili dara jira ta k'i mana mɛn muso ɲagalenba k'i furucɛ de farinyara nin don ni nin ntalen fɔra o nci don min na u b'a fɔ k'u bɛ ngolo sigi segu u ye ngolo sigi ni kan jumɛn ye ko ngolo bɛ fɛn kɛ mɔgɔ la ko mɔgɔ tɛ fɛn kɛ ngolo la ngolo sigira ni nin kan de ye ngolo tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɛ fɛn kɛ ngolo la ɛ faama bɛ sigi tan aa fanga tɛ sɔn o ma ayi masaya ye karo gɛlɛya de ye o masaya tɛ taa karo gɛlɛya kɔ dɛ n'i kɛra faama ye min kan ka nɛgɛn o nɛgɛn min kan ka karaba o karaba ni min hakili jigin donjoona sori ni bɔjoona sori sani mɔgɔ fɔlɔ ka sori kunnadiya ka sori ni kunnadiya ma sori ni mɔgɔ sorila sori bɛ kɛ sori fila ye nin ye kɛmɛ sori de ko ye i ti jɛ aa kɛmɛ sori Ah.

mɔgɔ fɔlɔ min coopération bilatérale kɛ farafin ni farajɛ cɛ ka taa mission kɛ mission diplomatique ka i don batɔn kɔnɔ ka na ni faransi avec le gouvernement français o ye samori ture den ye a tɔ le jawulen karamɔgɔ ture jeliw ko k'a taara pari a ma siran jawulen karamɔgɔ taara pari a ma siran i makun faama den kana kasi o faama den siran tɛ saya sa a fɔra min ma o de ye samori den ye nin dɔnkili dara a faga don dɛ masaya de bɛ taa karo gɛlɛya ko f'i ye awɔ n bɛna samori d'i ma samori di don cɛw bɛ kabakoya dɛ bari maaw ye samori fɔ u ma samori dɔn

ani samori bɛɛ filɛ u bɛɛ bangera 1830 ale sara 1910 samori sara 1900 tiɲɛ don yɛrɛ o ma mɛn o ma mɛn o tɛ ko mɛn a ma mɛn o n bɛna samori d'i ma don na n'i labɛnna dɔrɔn i bɛ to ka lisi de kɛ ka na n bɛ lisi kɛ a lisi kɛtɔ don n'a ye min fɔ a b'o sɛbɛn a komi e bɛ se e bɛ se i ka émission na i y'a faamuya n y'a faamu o tuma u kɛlen ka ngolo sigi u ye nin de fɔ a ye ko ngolo i tɛ fɛn kɛ maa la maa tɛ fɛn k'i la ɛ masakɛ dun kan ka décision ta ni masakɛ bɛ décision ta décision bɛ boli dɔ de kan o a bɛ boli dɔ de kan dɛ wajibi don on peut pas faire des omelettes sans casser des œufs n'a fɔra e tɛ foyi kɛ maa si la e bɛ kɔrɔ i ti don maa si gasi la o kɛlen a muso o ni kamanagan don nci nana muso k'a ma ko i fa naloma ko bamanan y'a sigi ko nka o m'a sigi ni masakɛ sigi kan ye nci ba o de ye ngolo muso ye n bɛ to ka n pan o tɔgɔ kunna de o ye bitɔn denmuso de ye n bɛ n pan kunna ni daluya min ye n bɛna o d'i ma ɲɛfɛ parce que ne b'an ka jeli dɔw bɛ tɔgɔ dɔ f'a ma a bɛ ne layɛlɛ ayi ah n bɛ tɔgɔ dɔ m'u da a bɛ ne layɛlɛ k'a sɔrɔ ale tɔgɔ yɛrɛ

bi an de y'a kɛ ko présidente n'o tɛ a bɛ fɔ de ko nɛnɛ o a marraine bɛ wele ko tɔnba parrain bɛ wele tɔnfa o tɛ wa k'u y'i fa sigi n'o ye ngolo ye k'a sigi kan tɛ masakɛ sigi kan ye o don ngolo ko k'a y'a faamu k'o tuma la k'a ye bamanan wele ko araba nata kunɲɔgɔn k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ segu ba kɔfɛ ko segu boliba naani ka taa ko nka ko maa si kana taa ni tigɛli muru ye tɔgɔla muru ye jango kɛlɛkɛfɛn k'u bɛ t'u min k'u b'o minan kɔrɔ cɛbakɔrɔ minbali tɛ i tɛmɛnɛ bɔ segu ka ko maɲumanifin ni maɲumanijɛ bɛɛ n'i dɔnko kɔlɔnjugu jiri pelenkala maa ɲuman kanu kɔrɔ tɛ maa sigi n'a kɛbaga tɛ maa nin tɛ bulon kɔnɔ i tɔgɔla kuma ɲuman tɛ foyi ka sigikolo kɛ ka soli ka samarajuru b'a la taasira ɲuman fɛ i ka segin ŋaɲa fɛ ni kɔnɔjugu ma fa ɲɛjugu tɛ sunɔgɔ Dɔn duman ni dɔn goman unh n'i taara ɲɛ i fa bɛ sa n'i nana kɔ i ba bɛ sa n'i tora dɔnbali i yɛrɛ bɛ to unh aa u b'a f'u ma ko dɔndɔrɛ dɔw ko a ma ko gariba mama unhun a taara kala de kɔnɔ ka bɔrɔngɔniw wele o bɔrɔngɔniw olu tɛ n y'a f'i ye sen tɛmɛlen rebelles tɛ révolutionnaires tɛ mɔgɔw de don dɔrɔn minnu ta ye u ni ye dugu kɔnɔ masakɛ u t'i ka fanga tiɲɛ u t'i ka fanga kɛlɛ i ka fanga tɛ boli u kan o cɛ dumanw tɛmɛna n ye meke jara f'i ye ka tɛmɛ meke jara kun ye bɔrɔngɔni de ye a kɔ ye kekan sigi a kɔw ye manabugu sigi a kɔw ye eh, baginda sigi bagi jara fa de ye mege jara ye bagi jara den de ye moriba jara ye o Bagi- bagi jara ye baginda sigi moriba ye moribabugu sigi o kɔ ye joba jara ye o kulukɔrɔba sigi o ye tiɲɛ ye megetan dugu tan ni filaw tɛ wa o don don wɛrɛ an bɛ n'olu baro o tuma bamananw ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu nana olu ye bɔrɔnkɔniw de ye olu mercenaire lama de don n'i y'u wele de u bɛ t'i ka ko ɲɛnabɔ i ka dugu la ka segin i n'a fɔ minnu an ka kɔrɔnfɛla in na ye ala k'an to kalo dibi la ala k'an to kalo dibi la ala k'an ka cɛw siw la ala k'an ka cɛw siw la vieux ni mɔgɔ min ko ko sogojeni nɛgɛ mm. sogojeni nɛgɛ giraji mm-hmm. k'o tɛ cɛ ye mm. n fa tun b'a fɔ ko ko gɛlɛn tɛ k'i k'a ta ka bɔ i k'i d'a nɔ la
i bɛ i bɛ tiɲɛ ye ni cɛw de jɛlen don u ka siso duman kɔ ka jɛ u furumuso kɔ ka jɛ u den kɔ ka jɛ télévision kɔ ka t'u da cɛncɛn bada yiri la kulu la k'u fagali kɔnɔ k'olu bɛ to yen k'anw bɛ sunɔgɔ o ye tiɲɛ ye awɔ k'olu bɛ to yen n'a ma ɲɛ saya kɔ janjo y'a ninnu de tɔgɔ fɔ dɛ ni cɛw janjo ninnu de tɔgɔ fɔ dan y'o tɔgɔ fɔ ko n'a ma ɲɛ saya kɔ ko mɔnɛbɔdenw de ka sa n'a ma ɲɛ saya kɔ mɔnɛbɔden ka sa janjoba maa bɛ dɔnkili mɛn o tɛ dɔnkili faamuya dɔnkili dabaga caman yɛrɛ de ma dɔnkili in kɔrɔ mɛn janjo ko de ko n'a ma ɲa saya bɛ kɛ ko mɔnɛbɔden ka sa ko janjoba mɔnɛbɔden jɔn ye kɛlɛ bɛ n'i faso kan ni e y'i jɔ i faso bɛ ci n'i bolila i faso bɛ ci mɔnɛbɔden b'a fɔ de fo ne su n'o t'a tɛ kɛ ale tɛ boli dɛ ale bɛ bɔ k'i kɔgɔ da nɛgɛ la de n'ale ma sa faso tɛ ci a tɛ kɛ jɔn ye o tuma ale bɛ se ka sa ye janjo ko ko n'a ma ɲɛ saya bɛ kɛ k'o de ka sa mais dɔ in ye jɔn ye den jugu ye jɔn ye o bɛ boli de ko n kelen tɛ se o ko ko kɛlɛ la bolibaga jugu ma kɛlɛ tɔgɔ duman fɔ o bolitɔ nɛgɛ b'o ta o kɔ la ni nɛgɛ y'o ta o kɔ la o bɛ sa o ye saya musoman ye janjo ko k'o kaburu ni tugun bɛɛ ka kan ko mɔgɔ bɛ se ka woso sɛnɛ o kan ko suruku tɛ sɔn yɛrɛ su la yɛrɛ awɔ buruja bolo awɔ woso ko woso ka sɛnɛ o su la parce que o o o farikolo kɛra angɛrɛ gansan de ye Alahu a tɛ foyi ɲa nin sara koyi o ye saya cɛman kɛ bari nɛgɛ y'o ta o disi la faso kama jugu y'i pan o su de kunna mais dɔ in nɛgɛ y'o ta o bolitɔ kɔ de la jugu yɛrɛ t'o jate o o tuma bɔrɔnkɔniw nana bɔrɔnkɔniw nalen bamanan ye dumuni kɛ k'u fa fo ka ɲɛfin dɔgɔya makungoba bɛ yen nangoloko bɛ yen biɲɛjugu bɛ yen kɔntɔrɔ ni sanɛ bɛ yen komi maaw b'a fɔ kɔntɔrɔ ni sanɛ o b'a kɛ eh, basi fila ye Awɔ. kɔntɔrɔ ni sanɛ ye basi kelen de Ɛ, cogo di ka Eh, donsow bɛ to ka kuma nin biri ko kɔntɔrɔ ye cɛman ye ko sanɛ ye musoman ye kuma birilen don parce que donsow t'u ka gundo di mɔgɔ ma o ye tiɲɛ ye

e bɛ taa fɛn fɛn ɲini k'i b'o faga o bɛɛ bɛ fɛ k'i faga kɔdi donc e dontɔ tɛ saya nɛnɛ wa n'i seginna so i ma kɔtɔrɔmabɔ kɛ basi min b'i dɛmɛ o de ye saya nɛ ani kɔtɔrɔmabɔ ka taa i faga fɛn sɛgɛrɛ ka se k'i kɔtɔrɔmabɔ a kɔrɔ ye nin de ye o kama n fa ko n ma ko n'i ye donsokɛ ni wara ka maana jalen ye donsokɛ la donsokɛ de y'a ɲɛf'i ye awɔ donsokɛ de y'a ɲɛf'i ye n'o tɛ ni wara y'a ɲɛf'i ye i bɛ bɔ a kalama ko caman jara wara la siga t'o la o tuma o na ni nin basiba naani ye nci wulila k'i jɔ a ko bamanan segu kɔnɔ a ko a ye n fa sigi a diyara n ye n b'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn nka a ye n fa sigi ni kan ɲuman ye boliyɔrɔ tɛ yen o bɛ ba kɔfɛ de o aa fo n'i kɛ ji ka sa Ɔhɔ. bamanan dɔ ko k'an y'i fa sigi mun kan i fa tɛ fɛn kɛ maa la maa tɛ fɛn k'i fa la o ye nɛgɛ k'o kan o fagara ko nin tɛ faama sigi kan ye filanan wulila k'i jɔ a ko an y'i fa sigi i fa bɛ fɛn kɛ maa la maa tɛ fɛn k'i fa la a ko ko nin tɛ faama sigi kan ye o ye nɛgɛ k'o kan o fagara sabanan ko an y'i fa sigi a bɛ fɛn kɛ maa la maa tɛ fɛn k'i fa la n'i fa tɛ yen don min a den bɛ sigi ko f'i fɛ

basi ni boli ni jo a bɛɛ fɛn kelen ko ye n'a bɛ ka nafa mun ɲɛ don min o tɔgɔ bɛ f'a ma don dɔ la n bɛn'o f'i ye awɔ n'a bɛ nafa mun ɲɛ don min n'a bɛ jo nafa ɲɛ jo a bɛ wele ko jo n'a bɛ basi nafa ɲɛ a bɛ fɔ ko basi n'a bɛ boli nafa ɲɛ a bɛ fɔ ko boli nka fɛn kelen de don a kɛra tɔgɔfɛbila a kɛra dibini ye a kɛra kungera a kɛra jafara a kɛra sulalajigi a kɛra bamajigi a kɛra tombotigi a kɛra kungudumi ye a kɛra hɔrɔnmusoni ye a kɛra gansan ye sa ni sa ni sakundisa ni garantigɛri ni sɔngɔyiri n'a bɛ nafa mun ɲɛ don min na a bɛ wele o tɔgɔ la

an bɛna baro kɛ o ala ka si d'an ma i y'a faamuya o la bamanan kɛlen kɛ nin fɔ k'i siyɛn basi kan o tuma u ye ba tigɛ ngolo ka fanga sinsira ngolo ka fanga sinsilen ngolo ye segu ɲini k'a wara ka segu ɲini k'a wara ka segu ɲini k'a wara segu warala segu warala segu bonyana fo ka na da se fanga ma Da jara ye fanga sɔrɔ segu masakɛ kodɔnna masakɛ hakilima n'a jɔra kɛlɛ kɔnɔ a bɛ se kɛlɛ la fɛɛrɛ b'a bolo hadamaden ka ɲɛyɛlɛn a n'a ka faamuya a tun ma se da ta ma da ka mara a nana manden kɔnɔ siga t'o la tamakiya t'o la don min na da bɛ mara se manden kɔnɔ o don samalen banba keyita bɛ samalen karamɔgɔ bura yan an ka tɛmɛ nin yɔrɔnin kan an bɛ fɛ ngolo jara sigilen fanga na C'est-à-dire a ka fanga société tun organiselen don cogo di an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an y'o la u tun kɛlen bɛ ka ko labɛn cogo di société yɛrɛ kɔnɔna na armée tun sigilen don cogo di sɛnɛ tun bɛ kɛ cogo di olu n'a ɲɔgɔnna i k'an bilasira dɔɔni a n'a ye dugu minnu kɛlɛ i ka dɔɔni fɔ o kan nin yɔrɔ diyara n ye o bɛ balanzan ko min fɔ bi an bɛ balanzan mɛn ko ngolo Balanzan nana bitɔn tile de la golo nafɛ pa bɛ de reurure la pa y'a sɔrɔ hame organiz don kojugu kojugu a tun bɛ se ka fsi de fsima jumɛn i b'a fɔ bi mali tɛ ka mɔgɔw yɛrɛ kite wa a bɛ se k olu kɛ a bɛ se ka alisi kuraw kɛ o bɛ se ka kɛ Mhm. balanzan bi naaniw mhm. ni dɔ sara mhm. dɔ bɛ se ka na olu nɔ la a bɛ se k'olu kɛ par exemple eh, balanzan ba naani kɛmɛ naani bi naani naani balanzan kɛmɛ naani bɛɛ tun b'a dɔn olu ye officiers de ye o bi naani olu fana officiers supérieurs de ye naani ça c'était des hauts gradés balanzan kokurunin kelen o tun ye chef suprême des armées de ye o mais ale ka balanzan kɛmɛ naani tun bɛ wele de ko sujurutigi kɛmɛ naani ngolo ka waati sujurutigi kɛmɛ naani ye jɔn ye o ni balanzan kɛmɛ naani o bɛɛ tɛ kelen ye wa mais ale nana kɛ kɛmɛ naani min bɛ na i tɛ na ko parce que kɔnɔntɔn taara e kɛra tan na ɲɛmɔgɔ ye non condition min b'a la sujuru ka k'i bolo sujuru ye jumɛn ye u tɛ gosili kɛ siɲɛ fila u tɛ foyi gosi siɲɛ fila siɲɛ kelen donc non seulement i ye kɔnɔntɔn ɲɛmɔgɔ ye mais dɔnniya dɔ b'i la a bɛ komi fɔlɔ n'i ye mali armée lajɛ officier sac à dos tun ka ca la officiers don sɔrɔdasiw ka hakɛ to an tɛ militaire ye mais officier dɔw tun bɛ na mali kɔnɔ k'a fɔ k'u ye école supérieure de l'armée kɛ u m'o kɛ o mais u ye épreuve caman dépasser sɔrɔdasiya kɔnɔ o bɛ jala d'u ma mais bi général gamu ayiwa Ne ye dɔ ta fɔ ayiwa a banna a bɛnnen don i da o a yɛrɛ y'a fɔ ko ale ma u b'a fɔ k'u ye école de guerre kɛ k'a filɛ yɔrɔ min na ko cɛw ka na yan k'ale kɔni m'a kɛ mais cɛw ka cɛw ka taa i y'a faamuya donc sisan mais bi nana ye sisan u b'a fɔ a taara Saint-Cyr la a taara yan a taara yan i bɛ parcours baw mɛn o parcours baw bɛ jira jala bɛ na o kan donc o kɔrɔ ye e filɛ ka gamu min fɔ o ye preuve dɔ ye mɔgɔw bɛ yen na minnu ye EMIA kɛ ka taa fan wɛrɛ ale ma tɛmɛ nin si fɛ mais u bɛɛ ye jala kelen mais américain o waati kan ye don i ye min kalan o tɛ i bɛ se min na o kɛ kɛ i ye min kalan o tɛ i bɛ se min na o kɛ so filɛ a boli kɛnɛ ye donc ngolo nalen ngolo ni da bɛɛ y'a jira k'a fɔ de balanzan kɛmɛ naani kana taa ko i ka farin dɔrɔn mais i ka farinya kɔnɔ dɔnko wɛrɛ ka y'i la o sujurutigiya ye o kɛra cɛ kɛmɛ naani olu ɲɛmɔgɔ bi naani o bi naani fana nana kɛ sujuru dɔrɔn tɛ f'i ka wele ko tabadagatigi tabadaga jɔda damadɔ b'a la a bɛ dawula di dawula kɔfɛ sisi min b'a la n'u y'a sama k'a fiyɛ kɛlɛ da la u bɛ se ka cɛw tunu ɲɔgɔn na o sisi bɛ tiɲɛni fana kɛ awɔ sisi bɛ tiɲɛni kɛ nɛgɛ tɛ bin olu kan wa olu yɛrɛ t'i ye sisi la o tɛ dɔnko wɛrɛ y'a kɔnɔ wa o ye dɔwɛrɛ ye ah ka na se balanzan naani ma ayi o kɔni o y'a bannen ye u y'u kankara i sera kankaranw de ma ka sɔrɔ ka se segu faama ma tabadagatigi-ba yɛrɛ tun ye ngolo ye da kun don a ye fɔlɔ de ka tabadaga kun bɛ sɔrɔ n'a bɛ gosi a ka bulon wolonwula kɔnɔ jeliw b'a fɔ maana la an ko dingɛ kun tigɛlen a kɛlen don ka gɔnbɛlɛw bila yen n'a nisɔndiya a b'a gosi ko gɔnbɛlɛw bɛ wuli ko ko faama ka fanga kurayara mm. tiɲɛ don koyi mm-hmm. nka an ka tariku tɛ boli o kumaw de kan mm-hmm. Mm-hmm. ne ka tariku tɛ boli o siraw fɛ parce que bɛɛ b'olu dɔn ka ban bɛɛ b'olu dɔn olu ye a koladiya kumaw de ye tiɲɛ don mais a bɛ mɔgɔw lanisɔndiya mais c'est juste une façon de dire que mɔgɔ de don qu'il était en avance sur ses contemporains a tun bɛ kodɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ a tilela mɔgɔw kan tɛkiniki dɔw tun b'a bolo n'a kɛ i bɛ émerveiller ka sɔrɔ ale ma fɛn kɔmanse nin na ngolo ye ninnu kɛ da ye ninnu kɛ olu jɛra forobajɔnw bɛ yen minnu bɛ sɛnɛbaw kɛ jamana ye parce que dugu o dugu ni kɔngɔ b'a kɔnɔ duguden ma lafiya segu ma kɔngɔ dɔn ba bɛ yen nɔ sɔmɔnɔw kɛra jitigiw ye bosow kɛra jitigiw ye ba la baara la dugudenw balo la kolon tigɛ cogo o ɲɛdɔnnen don jagofɛn ka bɔ ba kɔfɛ ka dugu sɔrɔ o jisira ɲɛdɔnnen don dugu ka kɔlɔsi cogo o dɔnnen don yɛrɛwolo sogo o dɔnnen don n'i ye bakarijan ni bilisi mɛn i bɛna dɔn k'a fɔ ko cɛw ɲɔrɔ sogo tun bɛ yen ne ko bakarijan ani bilisi ko in o kɛra ngolo tile de la ou bien jɔni tile tariku sahalenw ko k'a kɛra da tile la tariku sahalenw ko ten ɔ o ye kuma kɔnɔ segu tariku kɔnɔ sira farafaraniw de o sira farafaraniw de i y'a faamuya nka laɲini bɛ bolo jumɛn kan da ka masaya kɔnɔ a segu wara fo burukina kɔnɔ fo burukina kɔnɔ ka na jɛnɛ maraw bɛɛ ta ka na kɔrɔnfɛla ta ka don manden kɔnɔ a ye nin bɛɛ kɛ o a ye manden mara o o de b'a ko ka bɔ manden zira kɔrɔ ko ka taa tɔnbɔkutu tomi kɔrɔ ko segu y'a mara a ye mara kɛ ni nin de ye cɛ minnu sɔnna a y'u nɛgɛ cɛ minnu ma sɔn a y'olu karaba ale ni sikaso jara u ma kɛlɛ o da ni sikaso u jɛra ka diya ka diya u ma kɛlɛ cɛba bɛ sikaso kunna da bɛ segu kunna cɛba dɔgɔkɛ ye babɛnba ye da de ye babɛnba lamɔ yɛrɛ o diya da ye dɛ da de ye babɛnba lamɔ mhm. babɛnba lamɔna segu de mhm. faamaw kɛrɛfɛ mhm. ka kɛlɛ kalan ka masaya kalan ka kodɔn kalan ka koɲɛnɛbɔ kalan segu kɔnɔ ka sɔrɔ ka na sigi sikaso kunna ah eh. a lamɔna segu de da ni komi jose bɛɛ lamɔna segu de don dɔ bɛna komi jose d'i ma hmm? kɔjalan kɛlɛ mangala sendon ye kɛlɛ rɔ

dosolo ninnu ye cɛba kow de ye o jamana in cɛba kow an bɛ k'olu de ka ko bila kɔfɛ ka na ni mɔgɔ ka ko ye ɲɛfɛ min ma bɔ kolo dɔ la mɔgɔ min ma bɔ kolo dɔ la a tɛ kolo dɔ bonya yafa deli b'a kan yafa deli b'a kan nka a tɛ ɲɛ ɲɛfɔli kɔ min bɔra ko dɔ la o tɛ ko dɔ kɛ o tɛ sɔn ko dɔ ka kɛ n'a mɛn dɔgɔyama mɔgɔnin de bɛ dɔgɔyama kɛ siga t'o la n'a mɛn bonya mɔgɔba de bɛ bonya kɛ mɔgɔbaya bɛ kolo ni danbe de la mm-hmm. mɔgɔninya bɛ kolo ni danbe de la mm-hmm. yafa deli b'a kan da ni cɛba ye teriya kɛ f'u ko mm-hmm. k'u ka frontière k'u ni ɲɔgɔn cɛ o frontière ye de ko ni min ka ni fajiri sera k'an bɛɛ bɛ soli ka bɔ n'an solila ka bɔ an ka soli n'an ɲɔgɔn kunbɛn o ye dancɛ ye cɛba dalen don so kɔnɔ sinna fɔ k'a ma ko n'i da ko segu ni janfa don k'a bɛ don i kan yan dɛ a ko ko da t'a kɛ kuma cayara dugu tilala masakɛ n'i t'i ka jama lamɛn i t'i bɔ fili la dugu tilala kuma cayara a wulila ka bɔ ale bɛ bɔ a ye kucala ban a bɛ se bɛndugu a bɛ se ɲamana ani ani da ɲɔgɔn sɔrɔ yen Alahu akibaru segu ni janfa ani da ɲɔgɔn o de tun y'a da ko bɛndugu ɲamana c'est pour la ɲamana est la frontière segu sikaso o y'a ye ale bɔra dugutila n'ale tun bɔra sɔgɔma u tun bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ eh, M- mangurani walima masoni siga t'a la tariku ma boli mara de tun bɛ manden kan samalen banba keyita bɛ manden kunna a dɛsɛra segu ka mara bɛ yen o samalen banba de ye ciya bila ka taa filadugu bankasi ciya taalen filadugu bankasi o don bankasi seriba jakite bɛ filadugu bankasi kunna a dɔgɔkɛ bɛ yen n'o tɔgɔ ko yɔrɔ jakite a denkɛ bɛ yen n'u ko ko basi jakite n'u ko samaɲana basi basi maninka tɛ ayi fula de don a jamu jakite de a ka dugu filadugu bankasi de don a bɛ bɔ yen de a fa o ye yɔrɔ jakite ye o kɔrɔkɛ o ye seriba jakite ye seriba jakite o de tun ye masakɛ ye n'u b'a fɔ ko den bɛɛ sira jaliba ko sira mago ɲana o ye tariku wɛrɛ samalen banba ka ci bilalen ka taa ko fila ka na maninka dɛmɛ o don fulakɛ nɛgɛtana min bɛ yen mɔgɔ t'o da dɔn fulakɛ bɛɛ bɛ fɛ ka na k'u ka kalata kɛ kalata kɛlen basi de ka kala tara k'a ka na manden tila segu la basi ka kala talen basi nana o tuma a nana a bɛ fɛ ka sigi samale n'i bɔra yan k'i bɛ taa kangaba n'i ye samayaw ban ka katibuguw ban ka na se farabana ma i bɛna se samale samalen bamba keyita tun bɛ yen de samalen bamba ko a ma ko e nana ka mɔgɔ bɔ bolo la ni e sigira a fɛ ni jugu nana a bɛ tɛmɛ bɛɛ taa samalen ɲɛma samalen ɲɛma samalen ɲɛma an b'a fɔ o de ma samaɲana
a sigira yen ka da kɛ ten sema k'a la ka da ka mɔnzɔn kɛ ten olu ka don a muso la janfa la o ka basi di tariku ma boli basi binna nka kɔmi n y'a f'i ye tariku kɔnɔ ciya yirala k'a fɔ jaralakaw la n'o ye ngolo jara ye tɔnbukutu kɔnɔ ko masakɛ bɛ bɔ a kɔ la fo wolonwula ko nka hali yanni wolonwulanan cɛ k'a k'i gɛlɛya u kana ali tɔgɔ sigi bari n'u ye ali tɔgɔ sigi ani umaru tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ umaru tɔgɔ bɛ fanga tiɲɛ n ye nin f'i ye siɲɛ tɛmɛnen don min na makɔnɔ mɔnzɔn binna ciyɛn fanga bɛ taa min woyita woyita jɔn bɛ woyita bina ali bɛ woyita yɔrɔ la an bɛ fɛn dɔ lajɛ mɔgɔ bina ali ale den o de ye turukɔrɔ mari jara ye turukɔrɔ mari jara o den de ye sunba jara ye mɔgɔw b'a fɔ tariku kɔnɔ ko sunba jara denkɛ ye jamusa ɲare ye jamusa ɲare mɔden ka kɔrɔ sunba jara ye a cogo di ee jamusa bangera ka bitɔn de to masaya la koyi mhm. bitɔn ka bi njɛkɔrɔ ka bi mhm. masakɛ dama min bin'o kɔfɛ bɛ naani ni duuru bɔ mhm. o tɛ ngolo ye ngolo ka na o ka sa da ka na o ka sa da mɔnzɔn ka na o ka sa makɔnɔ mɔnzɔn ka na o ka sa ɛ bina ali ka na o ka bɔ yen ɛ torokɔrɔ mari ka na o ka bɔ yen o den bɛ se ka kɛ bamakɔ tu tigɛbaga ba ye bamakɔ fut fondé en 1630 par jamusa ɲare
o tɛ se ka k'o ye sunba de ye jamusa wolo nka sunba kulubali de y'a wolo mhm. sunba jara tɛ sunba kulubali bitɔn balimamuso de mhm. o de ko bɛ nafaji donc n tun b'a fɛ ka yɔrɔ éclairci dɔɔni i y'a faamuya mhm. o tuma bina ali a yɛrɛ la k'a fɔ ko segu faamaya kan ka d'a ma o kama b'a fɔ ko segu ye naani ye karamɔgɔ n bɛ hakɛto yan'an ka se yan dɔ bɛna fɔ mɔnzɔn jara o de ye fanga kɛ fɔlɔ wa ou bien da de y'a kɛ fɔlɔ

o ye jara dugu naani de ye mhm. segu faamaya bɛ falen dugu minnu ni ɲɔgɔn cɛ mhm. faamaya bɛ taa dugu minnu na olu de ko don mhm. nka marakadugu kɔnɔntɔnw ye marakala ni basilaw ni sorotomo ni ɲaminaw ni marakadugubaw ni duguba u b'a fɔ dugu ma kamitelakaw ka dugu duguba olu y'a marakadugu olu tɛ a fɛnw ye o y'a marakabolo marakaw ka dugu sigilen don c'est pour te dire que nin yɔrɔ la maliyɛn bɛ mun faamuya dɔrɔn leçon fila bɛ nin kɔnɔ n'i ko ko siyako kɛlɛ an bɛ yɛlɛ la siyako kɛlɛ mali t'o dɔn parce que nin bamanan ni fila ni marakaw de ye sigi la olu kun dɔ ɲɔgɔn bolo farankadugu duuru ye jɔn ye mɔsi tun b'o la o dɔgɔnɔ b'o la o maninka b'o la o alliance tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o olu ye ɲɔgɔn kun e bɛ se ka mun fɔ o la halisa mɔsiw b'an fɛ yan mɔsiw bɛ yen siyako kɛlɛ bɛ se ka fɔ o la siyako kɛlɛ t'o la o nka décentralisation yɛrɛ dan de ye yan ye a tɛ tɛmɛ nin kan N'i y'a dan ye nin décentralisation dan de faamaw banna nin ma k'u bɛ sira kura bɔ di bamanan ma sɔn maninka ma sɔn o de kosɔn décentralisation dulonnen don parce que n'i donna anw fɛ manden sisan manden dugu min kɔrɔ dugu bɛɛ ye maninka fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bɛɛ b'a fɔ i ko kirinna n'i ye kirinna ka bila ko ko ɲɛ maninka jɛnnen don n'o ye mais n'i bɛ kirinna bila kɔfɛ ka dugu dugu bila ɲɛfɛ maninka tɛ sɔn kirinna ka tɛ sɔn parce que min ka kɔrɔ i ye kɔsen de bila ɲɛsen ɲɛ segu naani maraka dugu kɔnɔntɔn dodugu tan fila fila dugu duuru ba don nin dugu bɛɛ n'i y'u fɔ dɔrɔn a duguden bɛɛ bɛ na n'a yɛrɛ tout de suite parce que a b'a fɔ i y'ale ko fɔ siga t'o la e taara marakala dugu kɔnɔntɔn dɔ ta k'i bɛ t'o fara fila dugu dugu dɔ kan ko ka taa fulaw mara u bɛ sɔn wa faamaw ma sɔn o ma o ko jeliw dépassé don bina ali de kan ka sigi n bɛ bina ali d'i ma ka baro jɔ bina ali bɛna sigi tuma min na o bɛn Cheikh Umaru Tali Futanke natɔ ye kɔda Adamu Ayise mori baranintigi maaw m'ale yɛrɛ dɔn dɔw ye tariku ta ko sɛkumaru bɔra ala kira la ayi sɛkumaru yɛrɛ ye min sɛbɛn o tɛ ala kira ye ayi sɛkumaru yɛrɛ bolo ye min sɛbɛn ale ma bɔ ala kira la dɛ sogo la dɛ sɛkumaru ka tariku sahalen fila de bɛ yen mamadu kamara ye min sɛbɛn ani sɛkumaru yɛrɛ ye min sɛbɛn mamadu kamara tagamara sɛkumaru nɔfɛ fo saya awɔ o b'a dɔn sɛkumaru yɛrɛ bolo ye min sɛbɛn o bɛ yen ɛ maa bɛ se ka fɛn ni fɛn ka tɛmɛ n bɔra ala kira la kan sɛkumaru y'a yira ale hakili kɔni bɔra ala kira hakili la nka sogo tɛ

Zawiya kɔni bɛ yen misiri bɛ yen siga t'o kɔnɔ kɔmi diinɛtigiw de bɛ nin ɲɛdɔn kosɛbɛ an tɛna sama kɛlɛ binna segu kan bina ali de kan ka sigi ni kɛlɛ binna sekura kɔnɔ sekɔrɔ kɔnɔ bina ali ci de bila o bina ali de ci bila sekumaru ma ko k'a fɔ a ye k'a bɛ ka minnu kɛlɛ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen cɛkɔrɔba ni denmisɛnw kɔ k'a kana woyita ko sifin bɛ woyita o dun ye jagoya de ale de kan ka sigi masaya la ni kɛlɛ binna ale kun ko o don turuba saba b'a kun Sekumar ni karonga jawara kɛlɛla tuuru saba nɔfɛ ani bina ali kɛlɛla tuuru saba nɔfɛ tumakɛla ko k'a ye karonga ɲininka ko i ye tuuru bɔ min ko karonga ko n y'a sɔrɔ a tun bɛ n fa kun k'a tun b'o fa kun a ye bina ali kun sɛkumaru ye fila de ye a tɛ tuuru in dɔn futaka don a tɛ tuuru in dɔn ale ka faamuya tun bɛ tuuru in fara kafiriya de kan nka turu in ni diinɛ ko fansi tɛ ɲɔgɔn ye sa mhm. nka a ma ɲɛfɔ a ye ani bina ali karilen ɲɔgɔn na kumala surunya ma kɛlɛ bunna mhm. kɛlɛ bunna mhm. kɛlɛ bunna se bɛna kɛ bina ali la bina ali de taara amudalayi ka taa sangare fulaw fɛ yen amadu segu ninnu fɛ yen segu amadu ninnu ani amadu amadu olu ye kadiriya de a nana ni kalifa ye de
sɛkumaru ye tijaniya ye a nana ni kalifa ye olu ko un e bɛ ka kɛlɛ min fɛ o ye ni anw ye kelen ye a bɛ k'i kɛlɛ kun mun na anw yɛrɛ bɛ a dɛmɛ o kun na aa anw tɛ se k'i kalifa minɛ dɛ fo n'i bɛ tubi bina ali ko k'a bɛ tubi o don bina ali tubira a tubira min amudalayi a tubira tagabolo jumɛn kan kadiriya o tɛ sa wa o don kadiriya o don jeliw ye dɔnkili la ko e y'i ye sinali jo faamaden badara jo ko min bɛ seli olu ka seli minnu bɛ tubi olu ka tubi bina ali kɔni tubira bi mantɔn ka ca mantɔn ka ca ala kira kanubaga ka ca seba ni mamadu o bɛ nin dɔnkili la dɔ k'a ma ko faamaji dɔ ko bina ali dɔ ko sinali dɔ ko badara mɔgɔ kelen ko don ale tubilen sɛkumaru nana o de la ko tubi ma ɲa ko ka segin n'a ye diinɛ ko don an tɛ fɛn dɔn o la an t'o sama amidalayi ani futa u sera ɲɔgɔn ma tan u sera ɲɔgɔn ma bina ali kama o kɛlɛw de bɛ wele ko maani e maani n'u b'a fɔ maani maani kɛlɛ o kɛlɛw de bɛ wele ko dɛgɛmɛrɛ kɛlɛ ni sɛku maru tora dɛgɛmɛrɛ tariku komi tariku tɛ sɛku maru ma fɛ bina ali binnen kɛlɛ kɔnɔ sani sɛku maru ka sa a denkɛ de nana torokɔrɔ mari jara o de ko k'a tɛ sɔn o de sa don sɛku maru ko a denkɛ lamudu julube ma k'a ka nin lajɛ ko denkɛ fɔlɔ bɛ sa tani denkɛ fɔlɔ k'a bɛ sa tani ko dusu b'a kɔnɔ awɔ i bɛ sa faso ko de la ko ni nin kun delila ka tile kelen seli ala ye k'ale tun bɛ seli a su kan o de ye torokɔrɔ mari jara ye n bɛ bi ta jɔ yan an karamɔgɔ burama sumano ani ne yɛrɛ jɔ a ni masala in faamuna kosɛbɛ segu kan eh, nka an lamɛnbaaw y'a kanu fɛnɛ ko tiɲɛ don histoire minnu n'i b'a bɔ an ye a ka d'u ye u bɛ nafa sɔrɔ a la yɔrɔnin dɔ bɛ yen k'an teliyar'o fɛ dɔɔnin o ye sunjata keyita ye sunjata keyita yɔrɔ a ye fanga kɛ mais a kɛlen ka fanga kɛ a ye ɲɛnɛma boli minnu kɛ o baro masala ka di mɔgɔw ye a taara i kun madogo yɔrɔ jumɛn bon ani sumaworo kante u ka kɛlɛ tɛmɛna cogo di ɔ mɔgɔw ko ko ni an bɛ se ka o bɔ komi an tun ye layidu di k'an bɛ dɔ fɔ nin na bi ɔ n'an bɛ se ka don o kɔnɔ ɔ hali bi sunjata kɔnɔ n'ala ka jɛn n'i bɛ layidu min di maaw ma
mais e ni ne an tɛ an yɛrɛ bolo an bɛ kanubagaw de bolo sunjata ni n'i ye sunjata ta k'i bɛ sumaworo don a kɔnɔ o de ɲuman k'a tariku bɔ k'a maana bɔ an bɛ dɔɔnin kɛ dɛ awɔ an bɛ dɔɔnin kɛ nka ni ala sɔnna ɔ, waati mana an bila fo degré min na an b'a bɔ ka da yen N y'a faamu. awɔ N y'a faamu. an b'a bɔ ka da yen N'Ala sɔnna. an b'a bɔ a bɛ kɛ olu de ye o tuma dɔw bɛ kɛ e yɛrɛ hakili bɛ pan dɔw kunna ne hakili bɛ pan dɔw kunna nka n'olu ye min kanu a bɛ k'olu de ye a bɛ k'olu de ye n'ala sɔnna a ma an bɛna jata ka baro ta yɛrɛ yɛrɛ u k'a faamuya jata ko ye mun ye n'ala sɔnna ayiwa an b'e yɛrɛ fo k'a fɔ i ma ko i sumano ala ka sigi wɛrɛ jira an na waati wɛrɛ an ka se ka masala k'i fo ka kalandenw fo dan tɛ foli la ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo